Uladh deireadh a chur leis an idirbheartaíocht i dtreo is nach n-eascródh an cogadh. Chuir Lloyd George moladh faoi bhráid Uí Ghríofa go mbunófaí coimisiún teorann chun suaimhneas a chur ar James Craig agus ar na haontachtóirí agus nuair a d'iarr Príomh-Aire na Breataine ar an nGríofach gan cur i gcoinne an mholta thug an Teachta Éireannach a fhocal. Mr Griffith said, speaking in his soft voice.

D'éirigh sé ina sheasamh leitir ins gach láimh leis. Chuig Sir James Craig a bhíodar araon seolta. Labhair ceann ar an gConradh agus ar an síocháin agus an ceann eile ar chogadh láithreach fuilteach. Whichever letter you choose travels by special train to Holyhead and by destroyer to Belfast. The train is waiting with steam up at Euston. Mr Shakespeare

Táimid cúpla seachtain roimh an Nollaig sa mbliain 1921 agus tá tír na hÉireann scriosta le cogadh. Creimeadh ceart agus cóir, dlí agus riar le linn Chogadh na Saoirse. Tá fuílleach gunnaí ann agus fuílleach fear gunnaí agus tá achrainn le réiteach. In ainneoin an tsosa cogaidh, ionsaíodh trúpaí Sasanacha agus an RIC. Díoltas áitiúil ab ea cuid acu, agus bhí a thuilleadh ag iarraidh ionsaithe Sasanacha a spreagadh. Bhí breis is 100,000 fear dífhostaithe. Tharla gadaíocht agus gabháil sealúchais, pé acu ar mhaithe leis an bPoblacht nó le leas pearsanta é. Is sa gcomhthéacs seo Shocraigh Art Ó Gríofa go raibh dóthain fulaingthe ag Éirinn. Bhí geallta aige do Lloyd George nach ligfeadh sé síos é ar mholadh Choimisiún na Teorann, agus ba chuma cad é an costas pearsanta a éileodh sé seo, chloíodh sé lena fhocal. I dtuairim Risteárd Uí Mhaolchatha, ceann foirne an IRA, ba chomhartha é seo ar fhear fíor-mhisniúil.

or for the Irish people but I feel that these words represent a supreme valour that in another might have to be called despair or recklessness.
Agus na socruithe i Londain ag teacht go dtí a mbuaicphointe, bhí Éamon de Valera i Luimneach ag cigireacht ar Rannán Iartharach an Airm Náisiúnta. Chaith sé an oíche i dteach Patricia Lavelle.
He was there,

News should come in at any time. Bhí na toscaireachtaí Éireannacha i Londain tar éis fágaint chun a macnamh a dhéanamh ar imeachtaí na hiarnóna. Bhí ráfla i Cadogan Gardens go raibh rud éigin dochreidte le tarlú, rud a chuir ionadh ar bhaill foirne Uí Choileáin ar nós an rúnaí Kathleen McKenna.
Bhí sé tar éis a leath i ndiaidh a hocht nuair a chuala mé na carranna ag doras Gairdíní Cadogan. Rith Collins agus a shlua cinniúnach fear síos an halla agus ar cos in airde suas an staighre. Sara i bhfad tháinig Broy de rúid anuas an staighre go dtí m'oifig. Dúirt sé go raibh Michael Collins ullamh chun an Conradh a shíniú an oíche sin agus gur cheart dom dul go dtí Hans Place mar go raibh seans go mbeadh gá liom ann. Dúirt Broy go dtiocfadh sé in éineacht liom. Thuigeamar go raibh daoine ag faoileáil timpeall ins an scáth. Seoladh dréacht leasaithe de théarmaí na Breataine chuig ceanncheathrúna an toscaireachta Éireannaí i Hans Place timpeall a naoi a chlog. Ní fada ina dhiaidh sin nó gur tháinig Michael Collins. Bhí mífhoighne ar Mhichael ná raibh an chuid eile roimhe sa halla.